an balimaw an b'a fɔ ani su ani tile an b'a fɔ ani sɔgɔma ala min ye tile hɛrɛ di a ka su hɛrɛ d'an ma an bɛ n'an da don kuma minnu na an b'a ɲini ala fɛ a fɔlɔ n'a laban ala k'a ɲa k'a d'an ma ne tɔgɔ ye gole tunkara jawaraw minnu tun bɛ kɛ sababu ye ni i sigira masaya la jamakulu dɔ tun bɛ yen nɔ kulu wɔɔrɔ de don a bɛ fɔ sodoga maga wale maga mancɛhɛ maga kɔrɔbɛtɛ ani banbagɛdɛ nin wɔɔrɔ in ko o ko n'a bɛ jalatigɛ ni fɛn y'a jɛ a ka kan o ka taa ɲini walasa ka jawaraw ka masaya in k'a minɛ ka a dilan ɔ dilannikɛla ninnu kɔnɔna na an tɛ se ka don kuma kɔnɔna na ka sɔrɔ an ma yamaruya ɲini minnu ye ɲamakala kɔrɔbaw ye musow ani cɛw a denmisɛnnin a maakɔrɔbaw maa ye fɛn fɛn dɔn diɲɛ kɔnɔ i y'a mɛn dɔ de la walima i y'a ye dɔ la o kama n'i y'a mɛn ɲamakalaya a bɛ ka dɔ de dilan n'o ye an jatigiw ye n'o ye an ka jamanatigiw ye n'o ye an ka dugutigiw ye n'o ye an ka tɔntigiw ye jawarakɔrɔba fɛn fɛn bɛ yen nɔ an kan ka hakɛto ɲini kɛ ka bonyamasagi kɛ ka taga olu ma salew ani balolenw o la ni min bɛ kuma la n ye fɛn wɔɔrɔ min fɔ n'o ye sodoga maga wale maga banbagɛdɛ ani kɔrɔbɛtɛ ani gesɛrita walima an bɛ se k'a fɔ gesɛrita sodoga maga wale maga min ye mancɛhɛ maga ani kɔrɔbɛtɛ ani banbagɛdɛ nin bɛɛ lajɛlen jawara sera ka nin bɛɛ lajɛlen labɛn munna masaya tɛ taa ni labɛn tɛ masaya tɛ taa ni hakili baaraw tɛ masaya tɛ taa ni masaya minɛn fana tɛ nin fɛn fɛn filɛ nin ye a bɛɛ n'a jɔyɔrɔ a bɛɛ n'a kɛwale a bɛɛ n'a a kɛtuma fana o la n'a fɔra ko jawaraya banbagɛde jamu ye tunkara de ye mɛ tunkara bɛɛ fana tɛ banbagɛde ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na n'i ko tunkara jamu caman de don tunkaraya ye jamu caman de don wa kabila caman de don fana ɔ mɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na min bɛ wele ko banbagɛde o kɛra an mɔkɛ ye walima an tulomasama an bɔra mɔgɔ min na o de tɔgɔ ye banba tunkara o banba tunkara o de tun sigilen don banbagɛde banba tunkara fana bɔra jɔn de la a bɔra mɛma farinbiramu tunkara de la jɛ ni danaya ani masaya min ni dama y'a sɔrɔ o caman tɛmɛna a ni mɛma farin tunkara ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye farinbiramu tunkara ye donc o de la hali sigiw la i b'a ye waati min na ni masaya n'a bɛ se jawara ma n'u b'a sigi golo kan a bɛ sigi ni tunkaraya in de ye n'o ye mɛma farenbiramu tunkara o ka tɔgɔ ye o mɛma farenbiramu tunkara banba tunkara bɔra o de la donc o b'a yira k'a fɔ jɛ fɔlɔ hɛrɛ de don a camancɛ ye hɛrɛ ye wa hali a laban fana min ye banbagɛde jɔyɔrɔ ye a bɛɛ lajɛlen ye hɛrɛ de ye wa bɛɛ fana ye jawaraw ka masaya ka sinsin ka kologiriya ka danaya fana ta ka sigi a kan o la don min na a bɛ bɔ ka na ka taa mande ka na bila depuis wagati min na a bangena yɔrɔ min na n'o ye wantan ye ka na bila banbagɛde ko caman kɛra a kɔnɔ an bɛ se ka a bɛɛ fɔ mais o wagatiw bɛ se ka kɛ i b'a sɔrɔ ala m'o latigɛ nka kɛrɛnkɛrɛnya na k'a yira mɔgɔw la n'i y'a fɔ banbagɛde a bɛ dɔw kɔnɔ dugu de tɔgɔ ye banbagɛde bi o dugu in mɔgɔw o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko jawaraw ka ɲamakala minnu bɛ yen n'u ye banbagɛde fɔ k'u kan bɛ dugu banbagɛde ma dugu tɛ kabila don banbagɛde de don o kabila in o de ye an mɔkɛ ye n'o ye banba tunkara ye ale de ye dama bisimila banbagɛde yen nɔ ka sɔrɔ ka yɔrɔ yira min ye tudungun ye a n'a ka kɛlɛkɛdenw a n'a teriw a n'a ka y'a faamuya b'a la fɛn fɛn y'a ka dilannikɛlaw ye u ka taa sigi tudungun yen o don y'a sɔrɔ hakilimaya la banba tunkara fɛn fila de tun bɛ yen kakɔrɔta ni kusata kakɔrɔta ni kusata banba tunkara bɔra mɔgɔ min na o kɛra kakɔrɔta jeli de ye o kakɔrɔta jeli de don mais u tilala saba ye dɔ taara mande n'o ye kita jamana ye dɔ tora kakɔrɔta n'o ye bakunu fanfɛla ye n'o ye wagadu mara ye dɔw bɔra yen nɔ ka na sigi kingi n'o ye banbagɛde ye o de kɛra an mɔkɛ banba tunkara ye o banba tunkara mais dundun de tun b'a bolo mais cɛfarin don a fana ye sogofagala ye mais jeli don donc ale de ni dama jɛra dama fana cɛfarin don min ye masaya ye o b'a bolo min ye ya fanga b'a la kɛlɛtigiya fana o b'a bolo parce que maa dɔw bɛ se ka kɛ masakɛ i tɛ kɛlɛtigi fana ye mais dama nin bɛɛ tun b'a la kodɔn fana tun b'a la mɔgɔ mɔgɔ n'i tun ka ɲi k'a fɔ ale ka kulu kɔnɔna na jɔyɔrɔ dɔ b'i bolo a b'a ɲini i ka fara a ka jama kan dɔnku banbagɛrɛni ka dundun in min tun b'a bolo n'o y'a ka dununba ye ani o farala a ka jama in kan dɔnku ala nan'a kɛ dama n'i taara dugu la i bɛ mɔgɔ dɔ t'i kɔ n'i sara fana i bɛ mɔgɔ dɔ t'i kɔ dama denw fana ye banbagɛrɛ ta o cogoya kelen de la ale de tun bɛ dundunba fɔ ale ye ani y'a faamu b'a la wale maga banbagɛrɛ ni wale maga ni jawara bɛ sigi ka masaya la parce que fɔlifɛn min b'u bolo masaya fɛn de don olu de bɛ masakɛ labɔ olu de bɛ masakɛ ladon ni koba min bɛ kɛ dundun in bɛ gosi o de kama o dundunba o de tun bɛ ka baara kɛ min ye ni ɲɛmɔgɔ bɛ sigi walima ni koba min bɛ kɛ olu de tun bɛ o waleya o de kama u b'an anw tunkara jeli minnu bɛ yen nɔ u b'an wele ko banbagɛdɛ a bɛɛ lajɛlen tɛ mɛ o bɛɛ lajɛlen fana ye balimaw de mɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya tunkara jeli minnu bɛ kingi sigi kɔnɔ turungunbe ani y'a faamuya bɛma ani kasekara ani guba in na donc bi ani gaho minnu bɛ yen nɔ olu de bɛ wele bi ko banbagɛrɛ dɔnku o banbagɛrɛ in u ka baara ye fɛn min ye o ye dundun de ye k'a fɔ i n'a fɔ n'i ye armɛ lajɛ u bɛ fanfari min fɔ o jɔyɔrɔ ɲɔgɔnna de tun bɛ fɔlɔmɔgɔw fana bolo n'u b'a wele k'a fɔ ko dundunba an yɛrɛ ka mabalimaniw la a b'a mɛn yɔrɔ caman u b'a fɔ ko dunduntigi sɛlɛntigi o bɛɛ lajɛlen o tɛ dɔwɛrɛ ye o banbagɛrɛ ka baara o de tun y'o ye a tun tɛ fɔ bɛɛ ye mɛ a tun bɛ fɔ masakɛw de o wagati min na an bɔra yen nɔ ka taa jara donc an y'an to jara duguw sigisigira an mɔkɛw olu de taara ka fara u jatigiw kan n'o ye buli ye ka sigi buli donc ne yɛrɛ min bɛ ka kuma n'o ye gole tunkara ne yɛrɛ mɔkɛw olu bɛɛ lajɛlen bangena buli de o buli ye harengalika de ye harengalika dugu bi dugu duuru de don minnu sigilen bɛ buli labidi tudu kasekara ani guba dɔnku an sigilen bɛ olu de la mɛ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko jawara ninnu bɛɛ niyɔrɔ tɛ an na bɛɛ niyɔrɔ b'an na paseke n'a fɔra ko haren bɛna sigi haren tɛ dɔwɛrɛ o jawaraw ka masakɛ de don dɔnku n ye kabila minnu fɔ n'o ye soroka maga ye wale maga mancɛya maga kɔrɔbɛte ani banbagɛde ani geserew olu de tun bɛ kɛ eh, min ye eh, jawaraw ka sigili ni kelenya jɛ fo a ka taa ɲini de eh, n'an tɛ bi la ka bila a nɔ la walasa a bɛ fɔ sariya min bɛ yen nɔ ko o dafari la donc o la mɔgɔ si tɛ u la ko min jɔyɔrɔ ka fisa min ye walima min jɔyɔrɔ ka bon ni min ye a bɛɛ lajɛlen de bɛ fa la u bɛ ba la wa a bɛɛ lajɛlen ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye jawaraya bɛ se ka dilan a bɛ don da la cogo min na jawara bɛ se ka sankɔrɔta cogo min na u ka cɛfarinya in dɔ bɛ se ka fara a kan u ka cɛfarinya fana a bɛ se ka sabati cogo min na u ka kelenya o bɛ se ka sabati cogo min na walasa ka tɔgɔ di jawaraya ma nin bɛɛ lajɛlen ka baara de tun ɲɛsinnen don o ma donc an dalen don a la k'a fɔ kunun samara min donna anw sen na hali bi jawaraw fana o kelen de b'u bolo k'o samara in k'o to anw bolo u ma jɔn mɔgɔ si la jawara ye mɔgɔ o mɔgɔ i fa ka siya ye min ye i fa ka taabolo ye min ye a bɛ se ka kɛ kunun ni bi kɔni tɛ kelen ye mɛ u bɛ ka bɛɛ lajɛlen k'a dilan k'a d'an ma surtout an bɛ yɔrɔ min na bi an ka ɲɛmɔgɔba n'o ye batama jiri jawara ye pɔrera a ka dugutigiw a n'a ka jamanatigiw ni jawara cɛman n'a musoman minnu bɛ yɔrɔ jan ani yɔrɔ surun na dɔnku u bɛ cɛsiri la walasa u faw n'u mɔkɛw u ye fɛn min dilan a kana se ka tiɲɛ u tile la dɔnku u y'o baara kɛ mɛ kɛrɛnkɛrɛnya na fana fɔndasɔn damangile fana n'o ɲɛmɔgɔ ye baba jawara ye baba jawara a ma jɔn mɔgɔ la baba jawara a ma mɔgɔ niyɔrɔ ka o dɔgɔya walima ka mɔgɔw fana niyɔrɔ k'a fɔ ko a b'o fisaya ma mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen nɔ i bɛ fitinin min dɔn i bɛ kunbaba min dɔn baba mako b'a la su a mako b'a la tile walasa an k'u fara ɲɔgɔn kan min ye jawaraw ye u n'u ka eh, ɲamakalaw min ye jawaraw ye u n'u ka singopu paseke ni singopu fɔra i n'a fɔ u ka maganankew n'o ye kamisɔgɔw ye bangarankew ye n'o ye galeduw ye eh, n'o ye balonkaw ye eh, donc ka fara fɛn caman bɛ yen nɔ minnu bɛ yen nɔ ni jawara kɔni ni maa maa tun tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo olu bɛɛ lajɛlen baba hakili bɛ nin bɛɛ la a b'a fɛ ka nin bɛɛ fana n'a ma dɛsɛ k'u lamɛn u ye fɛn min ye ani u ye fɛn min mɛn ani u bɛ se fɛn min na walasa jawaraya a bɛ se ka dilan ka bɛn kɔnɔ a bɛ se ka dilan bonya kɔnɔ a bɛ se ka dilan danbe kɔnɔ a bɛ se ka dilan fana jawaraya yɛrɛ a ka sankɔrɔtali o bɛ se ka sɔrɔ sira o sira fɛ a ka baara ɲɛsinlen don o de ma walasa jawara bɛɛ ka don da kelen fɛ bɛɛ ka bɔ da kelen fɛ i n'a fɔ cɛfarin siw de don cogo min na kunun bi ta in fana u ka kɛ cɛfarin siw ye mɛ cɛfarin siya in ka taa bɛn kɔnɔ baara kɔnɔ kelenya kɔnɔ ani balimaya kɔnɔ dɔnku an b'o foli lase fɔndasɔn damangile fana a perezidan n'a manburu bɛɛ ma i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na jiba bɛ doni ta ɲuman ɲuman de b'i bolo dɔnku n'i y'a mɛn baba baba jawaraw cɛmanw musomanw minnu bɛ yɔrɔ jan yɔrɔ surun olu de sɔnna k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a fɔ ko an bɛ baba bila an ɲɛ mɛ su an tɛ sigi tile fɛ fana an tɛ sigi an seko ye fɛn fɛn walasa jawaraya ka taa an b'o baara kɛ dɔnku u n'u ka ɲamakalaw u n'u ka n ye fɛn minnu fɔ n'u tun tɛ dilanni kɛ olu kɔ an'u sigiɲɔgɔn n'u furuɲɔgɔn dɔn u ka sira y'o de dɔn k'a yira ne tɔgɔ ye gɔlɛ n jamu ye tunkara n ye banbagɛde dundun min ni a kan ka bɔ ka jawaraw ka masakɛ k'a labɔ ka tila k'a ladon an'u ka koba fɛn fɛn bɛ hali kɛlɛkɛdenw n'u bɛ taa kɛlɛ yɔrɔ la k'u labɔ o de bɛ kɛ ni dundun ye o de bɛ wele ko banbagɛde o y'an ka siya de ye an jamu ye tunkara de ye tunkara jeliw de y'an ye hali n'a sɔrɔ e, tunkara wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu ti jeli ye tunkara wɛrɛw fana bɛ yen jeliw don mɛ olu ti banbagɛde mɛ an kɔni y'o de ye jawaraw de y'an bila o pilasi la ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn a kɛtɔ ka salala muhamadu ala ka jawaraya taa ɲɛ